Ah, koma ndi ndiye ndi nyengo ija yakuti zina zake zimene umangosungira kuti Ehe. sungavale on a normal day Mm, umadziwa zakuti ichi ndikachiponyeza mu nyengo iyi palibe amene ayankhule zatuluka ndiye chakummawa kunakhala ngati kakuwazira ka- ka- timashawazi yes yes yes kuti ayi kuti ah, kodi tsono akukhala ngati ndi- tili mu juni bwanji zikuyenda motani koma ndi august Koma zikatero ndo- zayankhula zimakhala zambiri ayi mphepo ikutsanzika ina Eh. kuti kuyamba kumene Mm, ngati- aliyense mmene akuzionera Eh, ali chikupula mbeta kodi mbeta yalakwa chani kodi kuti chiumbuza chiumbuza mbeta Au. chikufikire mbeta iumbudzidwe chachitika ndi chachitika chani? eh koma ta- mbeta zimalakwa chani

N- apapo kapezeka kukali busy ati kasowesa madzi kuti Tisa- iwe tisasekelere koma tikwapula tisasekelere nyengo sili bwino sili bwino all right i'll be taking you through the nation newspaper and i'll be taking you through the daily times newspaper titani akuyamba ndindani totipanga gogo bwana

local structures nkhani ya ndalama ya thumba la chitukuko ya cdf ndamene akhala ali mkamwamkamwa ili mkamwamkamwa Ili kuti mkamwamkamwa.
"Eh, ndalama sizikutuluka Si- zikuchedwa zikuti." zikuchitika motani Mm, bwanji sizikubwera zitukuko sizinayambike mmaderamo so ndam- thumba lake ndi limenelolo Eh, koma no- there was an argument here kuti mwina kapena ndalama inachuluka kwambiri zija zakuti ngati dziko kapena sitingayikwanitse chifukwa tikaona 5 billion times 229 constituencies imene ndi ndalama yo- yochuluka kwabasi ndi yambiri zedi Ndiye komabe ndimanena kuti poti kodi- ili mu national budget zija amanena kuti usamapanga ziganizo utasangalala kwambiri you end up kupanga chiganizo zinthu zina zoti we cannot sungafikireko Eh, ande Mm. zoona. Eh, you cannot manage komano We believe kuti boma lichite ndithu moyenereramo kuti ndalama zimenezi zituluke zitukuko ziyambike nthawi chikhulupiriro ikupita.
chilipo chifukwa Eh, ndi eh, zaka- zitukuko ndipo zikufunika five ndipo years, 5 ndipo billion mpano. imeneijayo kuti ingotuluka i think it- tikhonza kusunthira ngati dziko tikudzafikako pena pake mabawo atsekeka Ma- eh, mabawo achanichani ya ya so cdf is part of the uh, national budget and anthu akuyembekezera ndi Eya akuyembekezera ah, ndikumbukira a Ben Phiri anapanganso launch nkhani imene ya ah, The CDF CDF kuti eh, dashboard. dashboard kuti Yes. ikabwera idzigwiritsidwa ntchito motani iziyenda bwanji akuti amalawi tizikhala zokuti tikuona kuti CDF iyi kodi ikuyenda motani ikuyenda motani dera Eh, ili chitukuko chikuyenda zikuyenda bwanji. motani ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito ndi zotani zotsala ndi zotani ndipo inuyo mma communities mulinso ndi udindo pa nkhani imene ya cdf kuonetsetsa kuti Kwambiri. kodi dashboard iyi Eh, ikunena zoti chani nanga pa ground po- mmene ikuonetsera kwathu kuno pa ground zikusonya ndi mmene zilili pa dashboard iyi udindo umenewu ndi wa ife ngati nzika tizidikirira mwina zifika patsamba loyamba la the daily times pali nkhani yakuti nkwale takes

and run until September 4th ndiye nkhani yake ndi imeneyi kuti uh, plane crash inquiry ipi- ikhala zoti ikuyambanso uh, fezi ina imene pa 24 august pano mpakana ali pano aku- akuunikira Eh, kuti unikira kuti kodi- first phase ija Mhm, ine zinaenda motani, motani zimene ya- ma witness anapereka ndi zotani kuunguza kufananiza umu ndi umu kuti zinaenda motani Yes. ndiye aona zokuti ayi kubwerenso ndithu madotolo ochokera dziko lakunja amene adzathandizire zoyezayeza izi kuti kodi azaone ma report kuti nthawi imeneyo ngati kunachitika ndithu postmortem inayenda motani eh, and zimene anapezazo ndi zotani and moving forward afunika apange zotani kuti aone zokuti

professional grounds mm -hmm. maybe mm -hmm. komano we hope kuti nkhani imeneyi iyende ndithu moyenerera uh, uh, komiti yakafukufuku imeneyi iyende bwino mpakana pofika zokuti amalawi akhutitsidwa mm -hmm. mayankho onse amene afunika kuti anthu amve mm -hmm. amvedwa monga akhalira kunenera acheya a mm -hmm. ad hoc committee imeneyi kuti ndi khumbo lathu kuti zotsatirazi mm -hmm. uh, zidza mwina ziyesere kudzakondweretsa mm -hmm. mbali zokhudzidwa akubanja mm -hmm. akhutitsidwe komanso ngati nzika za dziko lino eh, zikhale zokhutitsidwe ndithu mm -hmm. still on the front page kabaza sanity clark down styles protest riders block roads in limbe as police association tighten enforcement and the story is on page 2 patrick says Protest yesterday marred a joint police and Malawi coalition of Kabaza associations and Makokasa operation Team Force Sanita among Mutasyga Taxi Kabasa operators in urban areas as Limbe as riders briefly blocked roads in Limbe. Blantyre. Nkhani ya akabasa. Akabasa ndali mtimakani to- topanda phindu. akabhaza makani makani ena amakangani kuti iwo ndi ene ake amisiyo Eh, ndipo zimenezizi sizili ku blantyre kokha Ndi kuno mu lilongwe kulikonse. muno eh, wiki yomweyi ndinaona pena pake a- awa anzathu a MACOKASA akunenedwawa ali ndi anyamata awo amene amagwira ntchito imene atavala zimaijeni zawo panapezeka Ma reflector. zoti yes munthu wamugwira koma akupezeka zoti akulimbana pamene paja Wa- ndiye the good thing is wapolisi anali in the next vehicle Yes, Ah, yes. anali motsogozana I- i think samadziwa anangotuluka kukangochotsa makiwo basi Ndikunyamula, zathera pompo munthu ndikumapita. makani athera ndi anthu kuti amapanga makani opanda amapanga makani and helmet komano- enieni kuti Yes. avale kuteteza moyo wawotu koma chimakhala ngati kuti ndi chipsinjo kwa iwo koma basi komano kuti tionetsetse kuti zimene bungwe limeneli la MACOKASA komanso apolisi athu akupanga mdziko muno ndikuonetsetsa zokuti iwowa akabaza akutetezeka akuteteza miyoyo yawo komanso makastoma amene akuwanyamula komanso ngati ife makastoma ndi udindo wathu kuti tizitetezenso ifeyo Yeah. Mm, tikakwera njinga let's demand ma helmet Eh, Tivale, my- my hair ndapanga Eh, ko- chi- chi- Komanso- helmet- chi helmet chanu chidandi chako komanso china chimakhala zokuti awawa ngati amene apanga njinga zakabazawa ma helmet aja azisamalira Eti. eh azichapa eh ndikukhala zoti akuoneka smart bwinobwino ali clean munthu sungakane kuvala koma Chifukwa pamene umati ukamavalayo- ukayiyang'ana chonchi ndiyike mu mutu wangawu ndivale anyways safety first Safety first, yes komano uh, zimene zinachitika kulimbi sizinali zinthu zabwino chifukwa chakuti apolisi amapanga enforce kuti ngati anjinga zakabaza motsatira ndi malamulo wina aliyense akuyenera zoti akalembetse njinga yake ndi kukhomera misonkho akakhomera misonkho choncho ndikukhala ndi ma number plate samavutika ndithu kuwazindikira bwinobwino olo akapangidwa Chikondi- chipongwe ka njinga Yes. zawo za- Eh. zalandidwa Eh. ndi anthu a- achipongwe achifwamba Sizikhala jamanyamulaja zovu- kovuta kuti a- azipeze. uyu ndi ndani njinga imeneyi kuti mwini wake ndi utiyo ife timafuna azikhala zoti mwini wake uja wayilembetsa akaphunziranso bwino chifukwa choti ambiri anjinga amangophunzira okhaokha sapita ku sukulu kaphunzira kuti pansewu ndiyende bwanji roundabout ndidutse motani Ndiye atakhala zoti atsatira malamulo bwinobwino mwina ngozi zitha kuchepa m'dziko mwathu muno. chifukwa ndiye eh, a- anjinga ukamaona eh, manambala a ngozi za mdziko njinga. muno Eish. makamaka anjingawo upite ku, ku lions kuja kuli wadi ya special kuti awawa ndi amene anachita ngozi za njinga za moto kuli anthu ochuluka kwambiri ndiye ta tiyeni eh, tizitsatira ndithu malangizo koma the good komanso thing chomwe malamulo. chikundisangalatsa ndi chakuti amakukasa sakugona sakugona and akugwira ntchito ndithu sakuwabakira anthu awo ayi afuna ndithu sakuwabakira, yes. chinthu chi- chiziyenda mwabwinobwino zinthu ziziyenda mwachilungamo anthu awo akhale otetezeka angokhala a liuma ndi anthuwo
komatu chifukwa chakuti amakukasa akugwira ntchito limodzi ndi apolisi ananena zokuti azipita kumene kuja kamtengo kake ana- anayikira komvetsetseka kuti akwanitse kukaphunzira yes, yes. kumeneko akaone kuti amatani ndi kukhomera njinga zawo misonkho ndi kumayenda ndithu ali ndi zonse zokwanira ndi zabwinobwino kamtengo pang'ono komano mwanena kale kuti liuma liuma Liuma, lopanda liuma. phindu
ndikuika moyo pachiswe moyo uwu samagula moyo ndi Moyo ndi kamodzi. kamodzi moyo ndi kamodzi tiziuchengetera kumauchengetera yes Uh, moving on pa tsamba lachitatu la the daily times pali nkhani yakuti namiwa are set to spend more days in custody and pa

lamva ndithu mbali zonse pa bail, uh, be, eh, nkhani ya bail Mhm, apano kwangotsala zoti tidikira kuti atiuzanji apanga chiganizo Ehe, anamva chotani mbali zonse apano akuunguza kuphikaphika Eh, kuti kuti belo i- ibwere Ehe, motani ehe. Eh, ndi ati- koma ngati a mbali ati- ya boma umeneko anapempha kuti ah, belo apere- ah, namiwa apereke 2

in Lilongwe over non-payment of rentals has made critical electoral materials inaccessible. Nkhani ya zisankho. Zisankho zomwe zimayenera kuchitika ku Nsanje South ndi Yes. Mangochi East uh, pa 29 Zilindirazo. September chaka chino uh, azi- a- azi- Azisunga. Mhm. chifukwa chakuti warehouse ya Malawi Electoral Commission kwa Njewa ikadali chitsekere ndipo MEC kukanika kupanga access zinthu z- zinthu zake asanalipire
Eh, nkhani imeneyi Landlord wavuta. landlord wavuta komabe nkhani imeneyi eh, anthu timayimva mosiyanasiyana ena akuimva mwake Eh, ena ena mwake akuimva, ena- ndipo Amalawi ndale zatifikapo izi ndiye tisabise chilichonse tikulowetsa ndale amalawi ndi pamene zinthu zimalakwikira Eh, zinthu zabwinobwino tikayamba kulowetsapo ndale zimamveka so mwina Yes, Eh, zimamveka zimasintha mmene mwina. chinthucho chilili ndiye pano paja kuli social media aliyense Eh, amati zoti waikamo zake aliyense wina waikamo waikamo soda zake. wina zakemo kuti sinchilo ena aponyamuka afirika so nkhani yake ndi imeneyo Ena komabe amakamba chomwe tinganene zokudai. ndi chakuti anthu a ma constituency amenewa afunika ndithu representation mu nyumba ya malamulo muja Exactly. sangangokhala opanda wowayimirira kutero ndi kuti ndikuwalakwira Ziri chifukwa kukonzekera so- bwanji. Mhm, ndi ufulu wawo kukhala ndi wowayimirira ku nyumba ya malamulo ija Exactly. nde tili ndi chiyembekezo kuti magulu okhudzidwa aka- akambirana akhalirana pansi ndikuona kuti chitsogolo chiyende bwanji Ziyende bwanji. Mhm, kuti zisankho mwina zichitike tipite ku business

pa 495, 2024 yafika 811 pamenepo ndiye ina- billion kwacha. inajowha yadumpha ma stage angapo kuti ikafike kumeneko akuti is- i- awa ndi ndi misonkho imene yapezeka zoti yadulidwa ngati tapanga chani yadulidwa ku mabanki ku zinthu zinthu zitizimene kutoso kuti tax eh, ndi yambiri ndithu Ah, malawi antifalizi ndi ambiri ndithu kumene ya- yagwirira ntchito so Ndi- ah, koposa koposa ndimaona ngati anthu tisamathawe kupereka misonkho komano chomvetsa chisoni ndi chakuti anthu amene amathawa misonkho ndi anthu amene ndiochita bwino kale misonkho ija imapsinja anthu oti ndiochepekedwa kale koma anthu amainawo misonkho amayithawa okay misonkho amayithawa komano iwowo kwa iwowo zi- ndi zabwinobwino chifukwa ana awo sikulu amaphunzira kunja si ma benefits Um, ana awo sikulu amaphunzira kunja alibe nazo ntchito zonena zoti ati kaya sikulu yakuti yakuti ati kulibe madesiki chanchani izawo zizayale palibe ma toilet Eh, ndi ah, alibe nazo ntchito ketukene

that evidence gaps are undermining efforts to improve programs and ensure vulnerable households are adequately protected. Nkhani izi za kupangako cushion mavuto amene anthu uh, ochepekedwa amakumana nawo i think zimativuta nthawi zambiri chifukwa timadalira ena atithandize the likes of achina mtukula pakhomo aja Mhm. ngakhale beka ndalama kake anthu kamakhalabe komverera komabe Yes. mwachaje satafuna Eh, komabe kuti amazisata- kwambiri tizidalira maiko anzathu kuti azitithandiza on such programs ndikuona ngati ndi zinthu zosayenera kwenikweni uyamba bwaji Nanga chinthu do- chimene dona dona ngati a- a- ane- ine ndilibe anthu ajaso basi chete chete chete chete komanso ndimaona ngati kuti program ya mtukula pakhomo of course eh, ndi yabwino komano anthu ake sazigwiritsanso ntchito moyenerera Why am Oh. I saying this? Ndapangako witness ena kumati ndi iyi ndalama yafika lero mfoni. tigule dudu Kenaka tizipepese choyambirira kuchita ndikutenga ndalama ija ati mwana wense ndikumugayira yake yake akagule zimene akufuna kuti kagule kagule Jigs. kenaka iwo ndikupita ndikukamwa so kutilu ndalama ija ya mtukula pakhomo imafunika zoti izitithandizira nafenso ngati talandira n'kuyamba tima- tima small businesses kugula ka flour timafuta kumapanga tizigege ina ikabwera ndikuti kampamba ka- kakuonjezereka eh, mtukula pakhomo mwina ma beneficiaries tikutukuka mwina kuma

akupanga zoti mtukula pakhomo aziperekedwa amene mwina ndikuona ngati ndi nduna imene imaona za kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ndi chitukuko ndi anthu ana aulumali ee azipanga follow up Yeah. kuti kodi ndalama za mtukula pakhomo anthu akalandira zikumayenda motani and zikuwapindulira motani tipitirize kapena ayi ngati ukuona zokuti anthu sakugwiritsa ntchito moyenerera its better kuti ndalama zimenezi mwina apange channel kuti zizipitanso mbali zina mbali zina other zikathandizanso than kwina kuti Eh, zizingopita chifukwa kuti ukufuna muthandize munthu wa munthu osafuna kuthandizidwa apopo nde the presentation is just okay kuthandiza koma munthuyo safuna kuthandizidwa You see? you get it

4 a.m. Yota- ali pamzere kukavota. Yes. Eh, neba anali ekuti serious.
akapange chiganizo ayi anthu apakhala eager kuti change chibwere ndithu Eh, ena mwina kufuna apange maintain Hichilema mm, kulinso Ena kumene ali kuwama- ndi mbali yawonso. eh, a Mundubile Ehe. ehe so akapange zimenezo akasankhe munthu amene afuna kuti atsogolere yeah. its a good thing kuti avota tidikire kuti ziyende motani kodi koma muwapa- neba neba kumeneko apitirire kukhala mwamtendere yes zimene anenera ndithu mtsogoleri amene wa uh, uh, africa ehe kuti ayi tachitanani ndithu mosunga bata ndi mtendere kumeneko kumene Kusakhale- kuzotsatira zikuyembekezeka eh, kuti zisadutse Monday zisadutse Monday zidziwike zikadziwika anthu avomereze poti tili eh, ku africa tinazolowera zotsutsanatsutsana komano avomereze ndithu kwinako tizipitirira kwina kukatsutsa kuti ku courts Yeah, Eh, waneba eh, eh, eh, yes neba ukuva kumene kwe I think I uh, g- go ku arts eh, tichire tithu mutenge imodzi za msangulutso akuti

Eh, anyamata awa ndi amene i think amapitapita kunja eh, madalitso band kuka- kukayimba ndithu nyimbo za chilokolo Kukatiyimirira Kuwonetsa kuti ili ndi kumene. luso la ku malawi Eh, ndiye akuti iyayi akunka ku japan ayi ndi zabwino ndithudi Eh, ndi zabwino Moving on to the very back page, uh, that's uh, local

Eh, ingo- ati ingoti. komano wina wake anazanena china zake zinandisangalatsa kuti kodi sizingatheke kuti Flames ndi scorchers isewere tione kwenikweni tione
Kuti amene a- amene akuonese umuna ndi ndani eh pakati pa Scorchers ndi Flames komano Scorchers eh ndikuona zoti ah itha kutinyamula mukunama eh ndi kutinyamula ifuna asikana aja ndi mapangolini oziwa kukankha chikopa eh anayimbira nyimbo yabwino Jetu kuti ayi mm. uh, pangolini odziwa kukankha chikopa so mm. tili ndi chikhulupiriro kuti Scorchers i- ipitirira mm. uh, pali nkhani ina apa kuti billions as- at stake uh, Scorchers close in on 3.5 billion kwacha WAFCON prize money malawi women's nation, uh, national football team is on the verge of pocketing 2 million which is about uh, K3.5 billion in cup in prize money if it wins 2026 caf womens Africa cup of nations in Morocco eyetu so ndi ndi ndalama zambiri zimene atibweretsere Ai, akachita bwino koma ndiye tinenepa ndi 3.5 billion kwacha
ayi ndithu chomwe tinganene ndikuwafunira zabwino tikuwafunira zabwino atsikana athu akhala akupitiriza Ayamba Kwatsala- bwino. kwatsala gemu imodzi

chipongwe chisachuluke koma it's a good thing kuona zokuti azibambo ambiri kwambiri amakhala so busy ku- kusatira magemu amene Eh, yeah. uh, Scorchers ikumenya if you see anthu ambiri amene akutsatira kwambiri mpira umene wa azimayiwo ndi azibambonso amene Kwabasi. nthawi zambiri amapeza zokuti amanena kuti azimayi football eh, mwakuti chanchani koma panopa you're proving them wrong kuti yeah, ifenso azimayi football We can. timayitsata bwino eh, we can Eh, Yeah. and we're doing it. Yeah. Yeah, kwambiriso. All right, uh, that also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories and ngati mukufuna kuonetsetsa ndi kumvetsa zomwe zalembedwa m'ma newspaper athu mukhoza kugula ah, mapepala anu so mukhala ndi kanthawi kuwerengawerenga mukamaliza kuwerenga eh, ntchito za ma newspaper timanena pano ndi zambiri Mm, ikakhala nation ikupita pa 6000
Tete muzise kuti apa 6000 kwali. Iyafika isafika kosengu.
Kodi eh aga Okay, chabwino.
Eh, Munali zimene- ndi ine chinali chilanga komanso nzanga. Fales chizombi.
Pitilizani kuonera ma program otsatira pompano pakanema wa Luntha ma kumanonse.